ndị Igbo ekene m unu asị m ka ọ gazielu na anyị Onowu Ugonabo abịakwana ka m si abịa ee m abịara m n'ụbọchị taa ka m kọwakwa ihe gbasara alụmdi na nwunye n'ala Igbo ka o wee doo ndị be anyị anya ka m kọwalụ ndị Igbo ihe bụ wedding n'ọnụ oyibo ihe mụnwa kpọrọ wedding n'ọnụ oyibo maọbụ ihe m ghọtara bụ wedding n'ọnụ oyibo bụ ịgọzi alụmdi na nwunye ịgọzi ezinụlọ ọfụrụ ọ gwụchala ihe wu wedding ịgọzi ezinụlọ ọfụrụ ọ nyanwa wu wedding ihe ndị ọzọ a na-eme na wedding enwero ihe o nwero ihe ndị oyibo kpọrọ effect o nwero ihe ọ gbakwụnyere na alụmdi na nwunye ihe bụ alụmdi na nwunye bụ ihe bụ wedding wu ka a gọzie ezinụlọ ọhụrụ m wee na-agwa ndị be anyị ọ bụ na a gọzie ezinụlọ ọhụrụ a na ịgba nkwụ nwaanyị ngọzi nke anwa ọ bụ na ọ ma bụ ngọzi ebe ọ bụ na ọtụtụ na-ekwu sị m na na ihe e ji ejere n'ụlọ ụka bụ ka e je gọzie ezinụlọ ọhụrụ a m wee na-ajụ ọ bụ na ezinụlọ ọhụrụ a a gọzie nye n'ịgba nkwụ nwaanyị a nọ n'ịgba nkwụ nwaanyị gọzie ezinụlọ ọhụrụ a ọma- ọ- ọ na ọ bụrọ ngọzi eziokwu na a na-eje n'ụlọ ụka anata ngọzi mana ngọzi nwere ike ịga ebe dị iche iche ụkọchukwu nwere ike isi n'ụlọ ụka gaa be mmadụ gọzie nye ọ bụrụ onye a gọziri agọzi ụkọchukwu nwere ike isi n'ụlọ ụka gaa n'ụlọ ahịa mmadụ gọzie nye ọ bụrụ onye a gọziri agọzi otu a kwa ka m si na-ekwu dịka o si bụrụ dịka m si ghọta na dịka m si na-atụnye ka alo maka na ọ kwa alo ka m na-atụnye ọ ihe a m na-ekwu bụ alo m na-atụnye dịka onye Igbo m bụ ebe ọ bụ na e nwere ike ije be mmadụ gọzie onye onye ahụ abụrụ onye a gọziri agọzi ka anyị kpọtarịrị ndị ụkọchukwu mgbọsị a ga-agba nkwụ nwaanyị ka ọ gọzie ezinụlọ a ebe ọ bụ na ime wedding bụ ịgọzi ezinụlọ mgbọsị ahụ a ga-agba nkwụ nwaanyị ka ụkọchukwu bịa gọzie ezinụlọ ọhụrụ a nne na nna agọzikwazi ezinụlọ ọhụrụ a ọ bụrụ na ha anụọ nwaanyị ọ bụ ihe a ka m na-ekwu maka ọtụtụ ndị be anyị rapụrụ ihe m na-ekwu na-ekwu ihe ọzọ ọtụtụ sị na m na-agbazi ụka mgba mana ọ gwụsịana ihe m na-ekwu ihe m ji na-ekwu ihe a ka ọ dịkwanụrụ ndị be anyị mfe ka anyị matakwa na anyị bụ ndị Igbo ndị niile nụ nwaanyị n'akwụkwọ nsọ nụ nwaanyị dịka omenala ha si dị nụ nwaanyị dịka ọdịnala ha si dị ka anyị nụbanụ nwaanyị dịka ọdịnala anyị si dị kama na ihe m na-ekwuzi wụ ka a nọrọ n'ime ọdịnala anyị anwa wee na-agọzi ezinụlọ ọhụrụ ka a nọrọ n'ime ịgba nkwụ nwaanyị anwa kpọta ndị ụkọchukwu agọzie ezinụlọ ọhụrụ a ha bụrụ ndị a mere ngọzi ọ nya nwa wedding ọ bụrọ mgbaaka dịka m gba ya ọ bụrọ mgbaaka m gba enwere m ike ịgbapụ mgbaaka tụfuo onye ọ bụrọ ya bụ wedding ọ bụrọ ihe ndị oyibo kpọrọ suit anyị na-eyi ọ bụrọ ya bụ wedding ọ bụrọ wedding gown ọ bụrọ ya bụ wedding ihe bụ wedding bụ na e je n'ụlọ ụka agọzie ezinụlọ ọhụrụ m wee na-ayọ ndị be anyị ka anyị ghọtanụ ebe m na-aga ka o wee nwee ike bara anyị uru onowu ugonabọ ka na-ekene unu a sị m onye nụ ozi a ya gbasaanụ ya maka na ozi ọma ka ọ bụ gbasaara ya nwoke gbasaara ya nwaanyị gaa na YouTube channel anyị nke bụ Igbo bụ ofu gaa n'ebe e sere mgbịrịmgba pịa aka ka ị nwee ike na-anata ozi anyị a mgbe niile ozi a bịa n'ikuku m wee sị na ọ ya-adịrị anyị na mma ya gazikwaalụ nụ unu daalụ